timang'amba apapa pamimba kutsegulanso titsegule kumutuku ntchito zonse izi tima- timazichotsa Oh. mapapo akhale pa mbalambanda zinyama timasenda monga mmene anthu amasendera ngati mbuzi alaya bwanji mtigulise mwano ngopitirira muyeso kufuna ziwalo za munthu ndine mphoma ndimakhala ku blantyre ndikufuna kuyifotokoza panopa pa pologalamu ya zilipati ndiyokhudzana za kumutchali pa ntchito yomwe ineyo ndayigwira kuyambira 1992 to 2014 kumotchale gawo loyamba lalikulu timapatsira anamfedwa maliro ntchito yachiwiri kumuthandizira dokotala yemwe amagwira ntchito yake kumeneko pa chizungu imatchedwa kuti postmortem pa chichewa kuyeza munthu womwalira kuti adziwe chimene champangitsa kuti amwalire ndi chani ogwira ndi madokotala odziwika bwino kwambiri monga profesa panthawiyo ndi amene timagwira nawo ndikuzabwera dr onsewo ndi maexpert amene ntchitoyo ndithu akuidziwa kwambiri anthu akatipempha kuti a ifeyo sitingathe kukwanitsa kapena timapanga mantha kapena iyayi inu muli ndi ukadaulo wina wake mutisambitsire mtembowu chabwino iyayi anthu ena afuna kuti pa chizungu amati embalming kumene kuli kuumitsa thupi amatipempha kuno kuti tikonzereni munthu akamwalira kuwodi manesi wogwira ntchito kuwodiko amanyamula zovuta zijazo dokotala wakuwodiko akachita confirm kuti munthu uyodi zoonadi wamwaliradi ndiwo akambweretsa kumotchale kuja iwo aja amangomuika mu cold room pamwamba kunja kwake pali mapepala amalemba dzina lake la munthu uja ndikumapita ifeyo timatenga pepala limene lija lili pakhoma paja ndikuona mayina aja kuchita record m'buku lathu ndiye akabwera anamfedwa amati ifeyo tili ndi zovuta wakuti wakuti wakuti ndiye timaona mbuku kuti ee ameneyu ali cold room nambala yakuti shelufu nambala yakuti chifukwa mmenemo muli mashelufu shelufu shelufu chabwino ndiye tisanapitirize kwambiri tisanalowe kwambiri mkati funso limene ndibwereranso Mm. timaphatira dzoonera kuti kumotchale ndi kooneka bwanji mwina omvera tiwambe tawafotokozera kaye kuti kumotchale ndi kooneka bwanji kuti tikamafotokoza zinazi tikhale zoti kuti tikuyenda nawo limodzi kumotchale maonekedwe ake ni zoonadi ndi nyumba ndipo tikalowa mkati mwa nyumbamo ni mmene munagawidwa kukhala ngati zipinda zipinda koma zokhala ndi zitseko mmene mumayikidwa maliro mozizira kwambiri mmene muli mashini woziziritsa kuti matupi aja asaonongeke mu nthawi yomwe akakasambitsidwa kapena akachoka mmenemo akaikidwa mbokosi pakangopita wani awala ndeti chizizi chimene chachi achoka nacho umomo chimakhala kuti chachoka ndiye ndi anthu ajawo oti ngati akufuna embalming amati thupili mutikonzere embalming ndiye pamakhala kugwirizana pakati pa oferedwa ndi ogwira ntchito ifeyo kumotchale mwakambapo kunena kuti kumeneku ndithu kumakhala zipinda zipinda chipinda chimodzi mm. mmakhala mtembo umodzi kapena mmakhala mitembo ingati Ah, zimatengera ni mmene zipindazo zilili mumatheka kuti chipinda chimodzi mwina mitembo sikisi mwina mitembo teni mwina yadzadza mmalumali muja poona kuti nanga tipanga bwanji nde kuyika pansi nde anthu ambiri akhoza kudabwa kunena kuti akafika ku- akapeza kuti mitembo ina ili pansi koma ndi mu kodirumu chifukwa chonoti mumalumali mmene mumayenera kuti mungakhale mitembo mujamo mwadzadza ndiye pachifukwa chimenecho amati nanga tipanga bwanji nanga tingoyika panja iya tiyike pansi bola azizizidwa kodirumu ndi mukachipinda mmene mumakhala mtembo kuti usamalidwe bwino usaonongeke utachosedwa kuwodi kuja ndiye wafika mnyumba yachisoni imene tikhoza kunoti ndi furiji ya nyumba yachisoni ndi furiji yakumotchale ndiye mwakambapo kunena kuti makodirumu mmenemu zimapezeka pena kunena kuti ndithu mwina mwadzadza kumene ndiye kuti mmayisanjikiza kapena kuti mmenemumu kwenikweni mitembo mmayika motani poyika pansi timayika ndithu bwinobwino angakhale pamakhala kuti pena pake kuti achuluka ikamangosanjikizana sanjikizana chimangokhala kuti nanga kusimidwa kuti tipanga bwanji poti monse umumu mwadzadza ndiye kuli bwino tingoyika pansi ndiyoti ena pofika mawa mamawa azakhala kuti anyamula apita ndino pansipa mmayika motani aa basi kungoyika pansi direct pa simenti koma mkati momwemo mmene ilili friji osati friji ija yolowa koma friji ija yokhala ndi moyikira mwake ni mmene ili ngati kodirumu kuti ili mastep mastep apa step apa step ndiye kuti kutenga kuyika apa kutenga kuyika pamwamba choncho ndiye ah, monse umumu mwadzadza ndiye kuti basi kuyika pansi ngati apapa ndikutsekera chachikulu mitembo isamalirikike isawonongeke podzatenga eni ake ajawo adzakhala okhumudwa ta mtembo wawo wawonongeka kuti mudziwe kunena kuti awa mtembo wawo ndiwo kuti musalakwise mmatani chimene chimachitika kuwodi kuja amalemba kapepala kena amakayika ku minyendo kunja kwa minyendo ngati ukuko amkulunga ndi nsalu kapena bulangeti koma kunja kwenikweni amanga bandeji ndikukhala kapepala kolemba dzina la omwalira ndi adresi yake adresi ya kumudzi kwawo kapena kaya ndi wakuntchito yakuntchito kwawo ndiye kuti anthu ajawo akamabwera tikudzatenga omwalira dzina lake ndi nkhoma ndiye kuti timang'ana mbuku kuti oye alipo ndipo ali pa floor masula nkhope taonani ndi amenewa kapena si amenewa ndiye tikaona kuti anthu ajawa achita confirm kuti ndi amenewa ndiye timati basi vindikirani tikaona kuti akukayikira kayikira fana timadziwa kuti anthu ambiri amakhala ndi nthumanzi mantha ndiye timati kayitaneni ena amene angathe kuwazindikira bwinobwino kwa iwowo chimakhala chinthu chodzidzimutsa kwambiri kuti munthu akuoneka mwina mwake watsinzina kapena wakuyang'ana choncho timapeza kuti amakhala ndi mantha kwambiri sanazolowere basi timavomereza kuti woniyitanani munthu amene oti adzaone bwinobwino ndiye akachita confirm basi timauza kuti nyamulani makamaka mu nyengo ngati ya mvula Eh, imakhala ndi chiopsezo kwambiri anthu mitembo ndiye imakhala yochuluka kwambiri kusiyana ndi munyengo yotentha munyengo yotentha anthu omwalira inde amapezeka koma zasiyana ndi mnyengo ino ya mvula munyengo yotentha kumapezeka kuti amaoneka omwalira kwambiri monga anzathu oyera khungu monga azungu nyengo ngati inoyi ya mvula zovuta ndi anthu akudafe i don't know kuti mulungu kuti anapanga motani pamene kumapezeka kuti kumakhala imfa ndithu zambirimbiri anthu amene timagwira ntchito kumapezeka kuti mitembo mwina 6 7 mwina olo kufika 10 pa tsiku omwalira ndagwira ntchito ku mzuzu central hospital kumeneko amapezeka ndithu anthu mwina 4 5 koma ku mzuzu central ndi ku queens amachulukira kwambiri ku queens chifukwa ku queens ndi chipatala chachikulu kwambiri ndi maodi ndithu akuluakulu kusiyana ndi mzuzu central hospital including machinga i mean liwonde machinga district hospital ku liwonde a ukoko iyayi bolako uko nde kunali kunyenya ndithu mitembo iwiri itatu choncho pa tsiku ndithu

ife anthu achikuda anthu ambiri amata ena amatenga zizimba kwa anthu omwalira kapena kwa chani ndiye timapempha kunoti tisanayambe ntchito yochita embalming pakhale munthu mmodzi kapena awiri ndiye kuti tikatero ntchito ija tikuyiyamba tikamachita embalming choyambirira timayamba thupi lija kumusambitsa po pomalizira kenaka ndiye timayamba kuigwira ntchito ija yochita embalm ngati munthu uja kukamwa kuli koyasamula kaya maso ali oyang'ana china chilichonse timaonetsetsa kuti chikhale chili mchimake asayasamule pakamwa komanso maso asayang'ane zonse timatsekatseka bwinobwino ndipo munthu uja timamvula zovala chimene timapangira kunoti anthu aja akhalepo timaopa chinthu chimodzi kapena ziwiri amatengapo zizimba kapena wathuyu sanali choncho iyayi apa taonani pali mwakuti mwakuti potiganizira ifeyo zoyipa ogwira ntchito ku nyumba ya chisoni koma timati watengedwa munthu kuja e, mtembo watengedwa asidwa apa tikumasula china chilichonse ngati pali chilema kaya pali china china chake anthu aja ona aja ndiwoyimirira anamfedwa amene ali ngati mboni za ifeyo kuti anthu awa taona agwira ntchito iyi apanga izi mwakambapo kunena kuti uh, mmatha kumutseka munthu kamwa ngati nali loyasamula komanso mm. masowa ndithu ndikuwatseka mm. zimakhala bwanji kuti mufike kunena kuti munthu wamwalira kamwa lili loyasamula ndikulitseka inuyo kukwanisa kulitseka komanso masowanso ndikukwanisanso kuwatseka mu nthawi imene kaya tikumusambitsa munthu maso ndi woyang'ana timatenga mankhwala omwe aja amene timachitira embalming ndi amene timagwiritsa ntchito potseka pakamwa kapena tingoti potseka maso koma potseka pakamwa a pamakhala kunoti ndiposavuta pali ena onoti pakamwa pakakhala poti mpoyasamula kumatuluka zina zake mkamwa ndi mphuno ndiye timagwiritsa ntchito thonje kuyika mkamwa kuti zotuluka zimene zikutuluka zoyipa ndi mphuno zisatuluke ndiye tikayika zimene zijazo ndiye tili ndi masitichi amene timasoka bwinobwino pakamwa pajapo kuti pakamwa pagwirane masowa ndi woyang'ana tikabwezeretsa akuyang'ana tikawabwezeretsa akuyang'ana ndiye kuti timangotenga mankhwala mkasirinji ndikubaya mphepete mwa maso maso aja amatsekeka okha ukupha ukusopha maso basi amatsekeka okha munthu wonena kuti tikumusambitsa amakhala atagona bwinobwino timaonetsetsa kunoti akakhala mzimayi mmalo obisika pavute pasavute asavulidwe iye timapempha chitenje tiyikepo koma mkati atavala kabudula wawo ndiye tisambitse bwinobwino chifukwa timafuna kuzipasa ulemu chifukwa pamakhala mwina azimayi awiri nawonso azimayi ajawo asakhale okhumudwa kapena ochita manyazi embalm kawirikawiri kale isanabwere njira ya makono timagwiritsa ntchito mankhwala kulowetsera pa mimba ndi chipaipi china chake kulowetsa pa mimba mankhwala nkumathira pamenepo embalming kenaka ndi kubayabaya ngati ndi jakisoni ndiye kusintha kutabwera college of medicine ndiye panakhala ukadaulo onena kuti ya zonsezi nzolakwika koma njira yabwino tizipeza mtsempha umene umatchedwa vein timaupeza pa mwendo pa ntchafu kapena pa mkono ndiye njira ngati imeneyo idakhala njira yabwino kwambiri mu njira yoyamba idali njira yoti ah, anthu ankakhumudwa nayo chifukwa ndi chinthu chopweteka kuboola pa mimba ndikuyikapo chitsulo ndikumapopera mankhwala anthu abale amaoneka okhumudwa pamene njira yatsopano just like that ngati kuika monga mmene drip munthu akamamika drip pali munthu amene ama- ama- amanyenyereka kuti hey tikalowetsa mankhwala bwinobwino basi nikubwezeretsa bwinobwino basi nikumuveka bwinobwino ndiyo thupi lija limaoneka kuti pamazika pombopombo kuti athupire mankhwalawo basi kenaka "Ah, azimayi muveka nokha hey tiveka tokha vekani oya tithandizireni tiwathandizira ife tituluka kaye muwaveke kaye kumalo obisika kenaka kwinako ndiye kuti basi tipitirize tokha kwenikweni kumotchale kuja Mm. kapena kuti ku nyumba ya chisoni mm. kosambitsira maliro mm. kumakhala kuti monga ngati ku queens chakumanzere uku ndiye kuli malo kumene kumasambitsidwa zovuta tikafika monga ngati ku mzuzu central hospital tikuyang'ana ma cold room chakumanja uku ndiye kuli room kumene kumasambitsidwa zovuta tikafika monga ngati ku machinga tikuyang'ana ma cold room ajawo e, chakumanzere ndiye kuli malo osambitsira zovuta ku machinga kuli malo amodzi ku queens kuli malo awiri ku mzuzu kuli malo okwana awiri osambitsira zovuta posambitsira anayika tapu chauko ndi paipi yayitali yomathira maliro aja

kumaopsa akuti amalota nchimene icho chili chinthu chotidabwitsa kwambiri koma monga kwa ineyo ayi kulota olo kuopa iyayi ndipo olo kuti munthu ah, chirezo tiokona sauti chirezo ah, tichezere tigone kunoko Hi! ndikwapula tulo tofa nato mmotchalemo Hi!
kugona bwinobwino kongogona pampando bwinobwino palibe vuto mmagona Eh, basi nikugona pampando tulo mmotchale pampando ndiye mukakhala mumagona mmotchale muja zimene mmalota mmalota zotani Hmm, kulota zina ndi zinazo zoti kunja kuno kuli mitembo kapena tili mmotchale ayi umangoweruka ntchito anthu akufika mbirimbiri ali tiona munthu aliyekayeka mitembo sachita nayo mantha azuka bwanji kuti munthu anamwalira amwalira amwalira basi apita basi nthawi yawo ikazakwananso tizapitanso zimatheka kumadyera mmene muja palibe vuto lililonse koma kuti kuchita zimenezo in public pamaso pa anthu zimaoneka kuti ah, ndi zinthu zopanda ulemu tikakhala kuti anthu atulukawo tikathera kuti kukagula kokakola chipisi chako basi ponderera ndithu kudyamo kudya kwambiri mitembo ili apo Ah, moona tidyawo kudya bwino bwino timadya koma kuti anthu akaona amati iyayi apite kena kachitidie bwino bwino mmotchale momwemo palibe vuto lililonse fungo limene limamveka iyayi limafika pozolowereka Sasa zoti mmamveka fungo ndithu mmene muja. limamveka fungo koma limazolowereka kwa ifeyo mm, utha kukhoza kumadya fungo kumamveka limazolowereka pamene obwera akamalimva fungo lija kuthira malovu kuti ayi pitanuko ndiye fungo limene limamveka limakhala lotani fungo limene limamvekako basi chivundi cha anthu kuonongeka kwa matupi monga chimene chimachitika nchonena kuti pali anthu ena oti ma unknown alibe adiresi sadziwika kwawo mwina agundidwa ndi galimoto mwina afera kuwodi anafika pa chipatala koma adiresi yeniyeni alibe olo adiresi imene inalipoyo zipitani kwawo kakafufuzeni akuti ameneyo sitikwadziwa ndiye gulu ngati mmene limatchedwa unknown pamapezeka anthu asoweka kwawo mwezi watha 30 days limakaperekedwa lipoti kwa mkulu wa chipatala inu eh, pa deti lakuti lakuti lakuti padachitika izi ndipo munthu uyu kapena anthu awa akhala masiku opitirira 30 ndiye tipange bwanji alibe kwawo ndiye mkulu wa chipatala amanena kuti "Ah, ngati zili chomwecho monga kuno ku blantyre akauzeni a city azanyamule kuti akayikidwe kumanda monga mmene ndimaonera ku mzuzu kapempheni a prison azanyamule akayikidwe kumanda koma pokhapokhapo patapita 30 days pokhapokhapo patakhala umboni wokwanira kuti nzoonadi anthuwa sakudziwikadi kwawo apart from kudera mmenemu zimene zimachitika kuti munthu aliyense samachita mantha ngonoti basi tikakhala tokhatokha basi timangocheza kucheza kulankhula nkhani basi kukhala momasuka mmene amakhalira anthu m'maofesi ifenso chimodzimodzi kodi imene ijanso ndi ofesi imene ija ndi ofesi nkuoneza kuti munthu uma- mukumasuka ndithu mmamasuka koma mu nthawi yoti anamfedwa abwera ndiye timasi- timakhala ngati birimankhwe kumasuka kuja timakukhefula zimatikhudzanso ngati anamfedwa akapita "Eh, kakakaka kuseka chani kudya koma abwera "Ih, basi kakutirire nawo mwachisoni ya anthu aja aone kuti nawonso awa zikuwakhudza pa imfa ya m'bale wanga nawonso zawakhudzanso pamene ife sizikutikhudza ndeno anthu ena amakamba zambiri kunena kuti anthu amene mmagwira ntchito kumotchale ati mmakhala okhwima Mm. inu mwagwirira kuyambira 1992 kuzafika 2014 zaka zambiri kwabasi anthu ambiri amanena zoti mmakhala okhwima muna mungafotokozepo kuti chani pamenepo Eh, nkhani imeneyo ndinapitadi kumotchale ndili wachichepere Eh, ndi zaka pafupi ma 20 chakuti koma mu nthawi imeneyo imene ine ndimapita ku motchale 1992 chidali chinthu chodabwitsa kwambiri kwa ku motchale kumayenera kumapita munthu wachikulire wokalamba ndiye nditapitako ineyo zoonadi nkhani imeneyo ndinayiza ndinayimvadi kuti anthu amakamba zoti wopita ku motchale kuyenera kukhala wokhwima e, ndiyeno inuyo munazama motani munatani kuti zifike mpaka na zaka zopitirira 20 mukugwira kumotchale Ah, mwayi utapezeka wopita kumeneko makamaka ndinauzidwa ndi anthu okwana atatu onsewo anandiuza kuti takulandira mnyamata angakhale uli mwana wamng'ono koma chimene uyenera kuzindikira chinthu chimene wachiganiza kwambiri ndi chinthu chimene iwe umakachirota chinthu ukachiganiza mochipasa mantha wekha Ii, uchizizimuka umazachirota chimazakhala times two chimabwera mokuopseza iweyo ndiye iweyo ngati wafika kunoku usamazipangise mantha iyayi ukhala molimba mtima nde usamaganizire iyayi ine wee eh ndiye funso langa ndonena kuti Mm. inuyo munatani munazitani ineyo nangobvomereza kunena kuti ndisamaganize kwambiri simunazichekere ayi ndipo anthu ambiri ena ankandiuza a basi tikuchekereni ndine sing'anga kumene ndimakana anthu ena amakamba kunena kuti akuti mitembo ina imadzuka kumene Mm. yoti yamwalira kudzuka mmene mujama kumapanga mwina ngati munthuyo mwina ngati anali okhwima Mm. kumayenda kumene Mm. mm. zimenezi mwakumana nazo zimenezo anthu amatero koma chodabwitsa choti sizinachitikepo iyayi komanso pamwamba pa apo ndimamva chisoniso kwambiri kunena kuti anthu akafika monga ngati kosambitsira mitembo kujako amakaona zinthu zina monga ma so sikelo hamala chani zimenezi akaziona akatuluka kunja amakanena mbiri kuti anthu aja kumotchale aja oyipa kwambiri kutoona hamala tona kuli mipeni ndipo amakamalizira anthuwo akadzuka pamene zili zabodza e ndeno zinthu zimenezi mahamala amenewa mipeni imeneyi zimagwira ntchito yanji Ah, monga mmene tafotokozera kuti kumene kuchako kuli magawo awiri pali embalming ndipo pali postmortem kuyeza kumuyeza munthu kuti adziwe kuti champangitsa kuti munthu amwalire ndi chani alipo ndithu specialist madokotala ake okhazikika ovomerezeka ndi boma tikatenga so ndi mutu uwu ubongo uli cha uku kumbuyo uku timang'amba kuti tipeze ubongo ubongo uja kuti eni wakewa dokotala aja angotengako kaspecimen pang'ono akayeze mmashini kuti akadziwe kuti munthu uyu kodi chinampangisa kuti amwalire ndi chani so chocheka monga ena amati chocheka koma chokhala ndi manomano mpeni wokhala ndi manomano umene ungathe ku cheka monga m'mutu mokhala fupa so imeneyo ikakhala yayikulu ndi ija amachekera matabwa Mm, ndiye hamalayi imagwira ntchito yanji hamalayi imagwira ntchito pena pake mwina ikukanika nde kumenya kuti cholinga kuti uku ka skull akaka katseguke bwino Mu- bwino mukugwira mutu eh kuti utseguke bwino mipeni ija imatithandizira potsegula pa mimba apa kuti dokotala aone kuti chamupangitsa ndi chani nanga mapapo ziwindi chani china chilichonse achione bwinobwino ndipo dokotala amasankhamo yekha maspecimen zimene ting'onoting'ono timapisi ndikumaponya m'mabotolo kuti akayeze akapeze chimene chapangitsa kuti munthu uja amwalire kuti akayeze ku laboratory kenaka akamaliza zimene zijazo ndiye amati mubwezeretse musoke ndiye ntchito imene ijayo imatchedwa kuti postmortem ndiyeno inuyo pamimba apa kwenikweni mpeni uja mmauyambira pati mmauyambira kumtunda uko kapena mmauyambira kunchombo kuti mufuna muyambe timayambira pafupi ndi khosi nthiti zonsezi timazichotsa Oh. mapapo akhale pambalambanda o Eh.
ndiye nthitizi mmazichotsa bwanji Eh, nthitizi nyama timasenda monga mmene anthu amasendera ngati mbuzi timasiyanitsa pakati pa mnofu ndi nthiti kaka monga mmene mbuzi choncho mpaka nakufika mmusi kaka ndiye munthiti cha mmusimu muli nyama muli kanyama kogwirizana apa nthiti ndi kanyama kena ndiye pakati pali kanyama kena ndithu kam- kena kokhala ngati kafupa koma kali koyera koma si kanyama si kamnofu ayi ndiye timadula mmene mujamo ndi mpeni basi nthiti zija kuzichotsa kuziika apo ndiye kuti mapapo ali pambalambanda mtima zonse zili pambalambanda dokotala azione ndiye sikelo ija ndiye kumatchula kutenga kunyamula zija kuziika pa sikelo ubongo uja timanyamula kuyika pa sikelo dokotala uja azilemba zimene amakapangira nazo lipoti ntchito imeneyi kapena kumotchera kumeneku mmagwirako anthu angati zimatengera monga ngati pa Queens mu nthawiyo tinalipo anthu folo anthu aja kuti asambitsire mtembo angakhale ndalama zija zimati ndi zimafika direct kwa ifeyo imene ja imakhala ngozi kodi ndi ndalama zingati mukasambitsa mtembo Ah, kungoti masiku ano ah, zinthu zakwererapo mu 1992 inali 1500 mtembo umodzi kuchita embalm panopa nthawi imene ndimasiya ili cha m'ma 15000 mtembo umodzi chabwino anthu enanso amakamba kunena kuti ah, nthawi imene ijayo akuti mmachotsa michombo ya anthu mm. ndi zoona ayi zimenezo ndi chifukwa chake padabwera dongosolo lonena kuti ikamagwiridwa ntchito yosambitsa kapena yochita embalming timati anthu awiri kapena mmodzi akhalepo pokana mbiri ngati imeneyo komanso olo pakamachitidwa ma postmortem dokotalayo amanena kuti wa polisi akhalepo mmodzi ndi oyimirira kwa anamfedwa akhaleponso azione china chilichonse ndiyetu basi nkubwezeretsa kusoka dokotala nkumapita ndinajambulapo zili pati miyezi ya m'mbuyomu ndinachezapo ni sing'anga wina panopa ofupa zanasiya akuti panopa adayambisa tchalitchi mm. ndinena kuti akuti nakasizi zimene anakamba mm. ndiyeno anakamba kunena kuti ah, ntchito imodzi imene amagwira ndi yoti amatenga madzi a maliro amakawaza nsomba kuti ziziyenda malonda akuti ambiri ndithu amawapatsa amawaza madzi a maliro anakambanso kunena kuti ati amagwiritsa kwambiri ntchito anthu amene amasambitsa maliro ndi amene amawapatsira madzi kuti awapatse m'mabotolo atenda ndithu mutavala chijuzi mwina pamenepopo mungafotokozepo kuti chani zimene mukufotokoza inuyo eh, ndi vuto lalikulu vutolo ineyo ndakhala ndikukumanizana nalo koma ndimayamikira choyamba mulungu chachiwiri ndimayamikira eh, mzimu wawo uuse ndi mtendere bambo wiladi chakwana omwe anali head of department chifukwa ndi omwe anandipasa kwambiri upangiri ndi uphungu wabwino kunena kuti muzakumana ndi izi ndi izi ndi izi zopanda ntchito mapeto ake zizangokuyika iwe m'mavuto ndikulankhula chomwecho ndipo zimene anali kukamba mkulu ameneyu nditazisata ndinaonadi umboni anthu amafunadi mankhwala monga tiyerekeze zikope za anthu koma samafuna ati zikope za mu- zokhala za munthu wina amafuna zikope za direct m'bale wako mayi mmodzi bambo mmodzi zikope zake ngati chani zikope maso munthu wakufa amafuna direct za m'bale wako direct munthu mmodzi woti amako ndi abambo ako ndi omwewo munabadwa mimba imodzi ndiye mbale wako wamwalira ndiye mchose zikope zakezo ndiye kuti zikope zijazo amakapita kwa asing'anga amene amadziwawo ati amapanga mankhwala onena kuti omabera atha kufika pa nyumba kaya mumadya basi nonse emindi kukoni abaiba kapena aphika aphika nsima kuba mukuzizimuka iwo apita ogonetsa tulo ndi mmene ndinamvera asing'anga ena akufotokoza inu ndiyeno am- komano anthu amenewawa amakupezani kukupemphani mwina kaya madzi amalirowa kaya kuti mwapase zikopezi kaya ena kufuna ziwalo amabwera aa ndili apa pa queens takhala tikukumanizana nazo ndili ku mzuzu ah, ndili olo kumachinga kubwera ndithu ndi ndalama zonena kuti eyi kuganiza kuti apa ndiye pabwera chikwama Mm, amati chani ati basi tikufuna madzi osambisira mitembo awa amene tikufuna zi ndipo ndi zoonadi kwakhala ndithu ena analipo ndithu ochitika bwino Ah, bwanji mutipezere chovala cha munthu wakufa inu munacho ntchito chani ala chili ndi ntchito anthu ena monga ngati ma stillborn tikati stillborn kuti ana ongopitirira amakasiyidwa kumochale mchithumba chimodzi ala bwanji mutigulise mwana ongopitirira uyo cholinga tikufunapo mchombo wakewo ndipo anthu kuti ndizoonadi alipo olimba mtima amafotokoza kufuna ziwalo za munthu ena aya tamva zoti kwabwera mzungu kunoku tufuna tsitsi la mzungu